Mamawa abwino uh, abale ndi uh, alongo um, ndinali zoti ndipange share pa zimene uh, ndi prophecy update eh? uh, komano nkhaniyo ndi nkhani yoti ndi okay ndi yayifupi ndi yayitali ndiyayitali ndiyayifupi ah, nde ndimafuna nditachita illustrate ku, uh, using zoonekaoneka koma ndikumaona ndimaganizaso nthawi kuti ino kuti nthawi ndikwana kuti ndipange zonsezo chifukwa choti ino pena umachedwa ndikuti zikhale perfect eh? ukupeze nthawi ikungopita mwina sosapanga nkomwe chimene umene upakacho ndiye ndango ndingo ndangojambulabe message iyi ngakhale kuti no ah, sindina sindiyuza ma slide kaye mundikhululukira koma i hope mulungu akuthandizani visually to see chimene chimene ndaona uh, ndaona something very interesting uh, this is a prophecy update about uh, what is happening currently very very interesting and uh, eh, ndimawerenga pompano mmamawa mmene ndimapanga devotion uh, mulungu anandiwonetsa kuti ndiwerenge pa mateyu i think chapter 10 ngati sindikulakwitsa mmene yesu amalangiza ma disciples ndiyeno yesu anawuza ma disciples kuti chimene ndakuwuzani kukhutu in secret chimenecho mukachipange proclaim ndiye ndimapanga debate kodi izizi ndinene ndilalikire you know masiku ano anthu sakumakhala ena sakumakhala comfortable ndi mauthenga uh, oterewa uh, komabe uh, ndikuona kuti as a watchman ndikuyenera kukuuzani o ndiyenera kupanga share bible imanena kuti love your neighbor as yourself uh, chimene chakupanga bless ena ati amene kuti chimene chakupanga bless your own heart upange share ndi others uh, kuti chapange bless others it's a principle of heaven kuti ukalandira chinthu umayenera uchi uh, uchipitirize chipangikenso share ndi anthu ena palibe chinthu chimene nature chimangolandira chinthu pachokha nkungodzikundikire kungosunga zosatheka okay okay without wasting, wasting my time because uh, uh, i'm on my way to church chimene ndaona Ndaona something very interesting, um, I think I'll, I'll make uh, um, maybe if I, if I find mpata ndikhoza kupanga eh, eh, another video yoonetsa nomwe yopanga illustrate bwinobwino kuti muone visual zimene ndifuna ndinene koma panopo ndingofotokoza uh, audible ndikhoza kutero kuti mungo mungo mungo yesetsa kupanga visualize nokha uh, Jeremiah Davis anatulutsa video uh, sikalekale maybe two months ago paja Jeremiah Davis anayamba prophecy update nde akuma produce video every month nde in one of his videos imene anatulutsa i think ndi mwezi winawo anapanga parallel yoti inanditsegula m'maso kwambiri nandisangalatsa parallel imene anapanga ndi yonena kuti imene anapeza imene mulungu wamuululira imene wapanga share uh, wapanga share parallel yonena kuti uh, zosankhidwa Donald Trump kusankhidwa kukhalanso president kuti ana ana anakhala president kenako kudumphitsa eti okay anasankhidwa president kenako anadumphitsa kenako kudzasankhidwanso kukhala president anapanga parallel kunena kuti zinachitikapo kale in history nde amaonetsa kuti mu history mo zinachitika mu nthawi ngati sakulakwitsa mundikhululukira if I'm remembering well kumakhala ngati amanena kuti ndi nthawi ya kaya ndi mu 1888 kaya kaya ndi nthawi yanji cha mu m'bado oyambirira wa Seventh Day Adventist eh, cha nthawi ya Ellen White uh, ndikakumbukira bwinobwino kapena ndikakaona bwinobwino I'll come back to you koma I wanted to you to just see kunena kuti zinachitikapo kale in history Ah, koma nthawi imene zinachitika in history mo it was nthawi ya around chama 1888 umo and remember kuti mu chama 1888 uh, remember kunena kuti ndi nthawi imene ankafuna kupanga pass a national sunday law right ankafuna akakamize sunday law ndi nthawi ya blair bill ndi nthawi chamene uh, waggoner ndi jones anapita kukanenerera kuti ya musapange izi otherwise muphwanya ah, liberty of conscience anthu amakhala ndi ah, ufulu wa chipembedzo eh? nde anakanena and the sunday law the blair bill basi it did not pass so the sunday law went away and you know kuti it's uh, very interesting kunena kuti no yes indeed the sunday law went away koma kuli alliance inake amaitcha chani kuti ngati chaku chakuti sunday alliance I, I think ena munaimva koma m- motto yawo munsimo amazinena kuti akuti serving the nation since 1888 so these people are aware amanena kuti 1888 we made an attempt for the sunday law koma it failed so these people are very aware of these things they are aware of the prof- prophetic significance of these things it's also very interesting too ndikamangoziganizira kunena kuti uh, papa francis anamwaliranso ali ndi zaka wamwalira ndi zaka 88 1888

zapangidwa fulfill so he was also trying to show kunena kuti it's like tapanga circle tabwerera back to this point in fact uh, uh, the presentation i wanted to make imeneyo ya full i wanted the title to be we are here again tabwereranso now chimeneno ndapanga uh, realize chimene ndachiona chionera kuti ah, ndachiona tu mama mama pompano i think pamene ndazazindiona kuti ah, chuzikayi ndikuti leo kunali leo the 13th uyuyu watenga title ya leo the 14th kaya ngati right leo 13th wina leo 14 uyuyu papa amene wangosankhidwa kumene ndiye kenako kuona kuti ah ganizo langu libwera kuti muti leo leo the 13th kuti anali anali zaka zake zitizo ndiye kena kunena kuti ah taima ndipange google ndiye ndadzaona kupeza kuti leo analamulira kaya ngati from 1878 by the way in the other video if i'm going to make it ambuye akandithandiza andipase chisomo kuti i should make that video if i'm going to make it i'm going to show zithunzi zake evidence yake apa ndungolankhula kaye so ngati muli ma mistake mundikhulukire pepani pepani kwambiri please osapanga focus on ma mistake ngati muli ma mistake simply because i don't have the visual uh, sindikuona pena pake koma in the other presentation ikhala ya ma slide so ndizikhala ndikuwerenga koma amaonesa kunena kuti papa leo analamulira kaya ngati from 1878 ka- kukalekezera date yanji koma 1888 wa- wa- an- wa- wagwera mu period imene analamulira uh, leo 13th yo which again ndi nthawi yoti amafu- amapanga attempt kupanga pass sunday law Eh, koma nthawi yanga sikundilora ndinyamuke ndipite church ndachedwa okay so amafuna kupanga pass eh, sunday law mu 1888 ndeno parallel imene inabwera ndi imene yonena kuti ah taimani kaye one first parallel ku america kunadumphitsa president kunasankhika wina first parallel parallel number one parallel number two parallel number two ndi yonena kuti no uh, kunalinso a pope called Leo the 13th pano kuli pope the, the 13th eh? pano kuli pope wina amene watenganso title yomweyo ya Leo yonso and they were about to pass the national Sunday law nthawi imeneyoyo it's, it's a very interesting parallel very very interesting Uh, Genesis 15 I think verse 16 ngati sindikulakwitsa always I have to say ngati sindikulakwitsa because sometimes umaona ngati kukumbukira u- mwina wasemphanisa mwina ndi 16 15 you know zotero so ngati sindikulakwitsa mundikhulukire if there are mistakes koma I think Genesis 15 pamene amakamba za mibado paja right? pa mibado ama- amakamba za mibado amanena kuti in the fourth generation they shall come hither thither again ah kodi ndingo bible langa lili pompa ndingowerenga koma i have to be going to church so mundikhululukiretu ndi ndika- ndi- ndikapeza mpata ndidzipanga bwinobwino oh, yeah it's genesis 15 verse 16 akuti but in the fourth generation they shall come hither again

mulungu ananena kuti ah, no, no, no, don't worry their iniquity was not yet full koma mulungu akuti they will come here again they will circle they shall come back at this point of course in this context mundimvetsetse bwino lomwe in this context mulungu amakamba nkhani za maamorites eh? this was talking about the amorites koma uh, bible ecclesiastes imanena kuti chimene chida ecclesiastes 1 verse 9 imanena kuti chimene chidachitika chidzachitikanso so we know kunena kuti no history imazipanga repeat and we also know kunena kuti ku akorinto i think chapter 10 amanena kuti zimene zidalembedwa they are for our admonition so even though this is applying to the A- amorites this is was written for the amorites we can learn ma lesson in fact some things zimene zinachitika ku history zimakhala kuti they're just prophecies zikungopanga prophesize zimene zidzachitike kutsogolo so we cannot ignore this indeed in the context ndi ma amorites awa ena ena anaka- anapanganso comment on za amorites koma ndimafuna muone ponena kuti they shall come here again they shall come here again abwereranso back to, back to this point in fact that's what jeremiah davis was saying mu video yakeyo mu prophecy update zimene amene jeremiah davis amene akuti kuti no tapanga circle we are back to the point where a president wasankhidwa anadumpha kusankhidwanso ku papase we are back to the point kuti kulinso another leo you see what's going on here so it's just a very interesting fact imene ndimafuna ndingopanga share ndi ana a mulungu kuti no tikhale awake um, prophecy update yake ndi imeneyi abale ndi alongo let's not be uh, i know anthu amene am- amadana ndi kuti tiziti papa francis akapanga aka- akatere tilankhule tipange comment uh, papa uyo abwera titere tipange comment anthu ena amadana nazo zimenezi uh, they don't they don't like it amati it's not it's not the best way to do it koma ineyo i am not in full agreement uh, with what uh, with those sentiments koma ndi nyengo ya liberty of conscience aliyense is entitled to zimene akukhulupirira zimene uh, zimene aku mtima wake akumva kuti ndi chilungamo eti koma ineyo ndikuona kuti that's not the case because Ellen White ananena kuti mulungu he called us to expose the wickedness of the man of sin it's in our very dna dna ya uthenga wathu uthenga wa mngelo woyamba wachiwiri wachitatu muli papacy literally mu uthenga wathu muli papacy umene mulungu anatiuza kuti we should give to the world muli papacy if any man worship the pa- beast papacy or, or his image which is protestant america kupanga unite with the state and receive his mark which is national sunday law

It's- ndi uthenga wa angelo atatu ndi ngati ma three loaves eti three loaves or mbale matokhala three types of food mumatokhala nsima apa nyemba apa masamba it's a balanced diet uthenga wathu uli ndi mbali zonse zonse so mbali zonse zimenezi tikuyenera kumazikhudza ku prophecy tikuyenera kukhudzako ku papacy yo tikuyenera kukhudzako great controversy ndati mumwerenge how many times uh, jesus was talking about the papacy

ndi the papacy and that's what Ellen White was also, also saying pena pake kunena kuti you know, we need to search out the mystery of iniquity which, is, which figures largely in the winding up of earth's chani history figures largely meaning kuti ili ndi mbali yayikulu to play ku mapeto a nthawi so we cannot be quiet about the papacy ndekuti ta- pena pake tikhala ngati tikulakwitsanso amvetseke we cannot be quiet komano let's le- learn to love one another tikuona kuti chimene chimativuta pena ndi chikondi so tikumachulutsa criticism kupangana criticize tikumachulutsa fault finding ndi imene yachuluka kungoonana ma ministries timangoonana uyo ministry yake akulakwitsa uyo ministry yake akulakwitsa uyo ministry yake akulakwitsa that's how we are nowadays it's very sad even pa youtube that's what people love to do eh, this one did this this one did this kumuyika kumuyika poster yake kumuyika chithunzi chake that's what we love to do koma ineyo pena pake ndimaona ngati kuti why don't we love one another first of all before we criticize and find fault komanso once we begin to appreciate kunena kuti mulungu anatipanga design kuti ndife anthu osiyanasiyana just like mu ufumu wa zinyama zinyama zosiyanasiyana kuli ma elephant kuli ma giraffe kuli ant kuli fly kuli chi- snake zinyama zosiyanasiyana you cannot expect ntchentche kupanga zimene elephant imapanga elephant singapange zimene ntchentche imapanga even anthufe that's how we are we are different koma we- mulungu anatipanga design kuti we should be unified in diversity now i'm saying this point chifukwa chonena kuti sa- even our ministries ma ministries amakhala osiyanasiyana kwambiri and there's no need kuti ministry ina izimupanga criticize ministry ina uh, simply because a ministry iwo sakupanga zimene ministry iyi imapanga it could be kuti mbali imene mulungu adapatsa ministry iyo ndikupanga focus on zimenezo say for example uh, uh, let's say I'll give, I'll give you actual example let's say barbara o'neill you, may- we all know kuti ministry ya barbara o'neill

imagine someone saying ula kwa brother mi usama sa- bwanji siyo sama kambako za za za prophecy Ah, ah, yeah sikuti papa new za prophecy sakuzidziwa si in fact namvera kupotika sina yake ya papa new kuone zoti ah ineso ndiri ndiri kuti ah, yeah, yeah, yeah, she knows all those things koma how the focus of the ministry that she has ndi mphatso imene wampatsa mulungu panopo is to preach nkhani za health and that's how that's how the ministry ya mulungu ili that's how the body of christ is tonse we're not the head tonse we're not the hand tonse we're not the foot tili ndi maministry osiyana siyana timachulutsa fault finding because timakonda umayang'anana ma ministry iwe kodi iwe bwanji sukukamba zakuti kodi iwe bwanji umakamba umakonda umakamba zakuti ine for example m- my ministry is called sound the alarm the, you cannot have sound the alarm without sounding the alarm zosatheka that's ndimakonda kunena kunena kuti akuluakulu this ministry focus ya ministry ino is to sound the alarm so pano pamene pamakhala ma prophecy update pano pamene timaponya kwambiri ma prophecy update kukuchitika kuti kukuchitika chakuti why because the ministry is called sound the alarm not saying kuti mbali zina sitipanga focus sitimakamba or timakamba kwambiri so uh, I encourage people we encourage people to pray we encourage people to read the word of God we we, we encourage all those sides but our focus mbali ina imene timapanga focus kwambiri is to sound the alarm so when things are happening ngati mlonda wokhulupirika we need to warn the world we need to show the world pamene tili in history and show them kuti nthawi yatha mbali imeneyo yokha nde uh, sound the alarm sitingaichite silence mbali imeneyo ndekuti eh, mission ya group imeneyo yatha so let's not just tachulutsa kwambiri fault finding but let's love one another you know posayira pomba we are going to live with each other we're going to be neighbors in heaven can you imagine being a neighbor in heaven with someone oti no unamuchita criticize kapena unamuchita treat wrongly uli pa dziko lapansi zosakhala bwino and that's why yesu khristu encourage kuti mutsukane mapazi you know let's wash one another's feet and yesu anauza kuti kupanda tikutere you, no, you have no part in my kingdom if we don't love one another tikamangopangana ku- criticize osakondana mmene sitingaone ufumu wakumwamba ii nthawi nthawi nthawi yakulaku i have to go i have to go uh, komano uh, nkhani ndi imeneyi prophecy update mwaimva kumapeto kuti ndimangokamba nkhani zina it was just ndemanga koma prophecy update ndi imeneyoyo yonena kuti no it seems like we have come back to that point ya 1888 it seems so uh, ah, ngati sitikuona bwinobwino ambuye atikhululukire atithandize koma it seems that we are back to the point imene we were in 1888 what is going to happen i don't know in all i know in i know what i know for a fact i know anthu ambiri amapanga criticize this what I know for a fact is kuti four generations have elapsed. That's imeneyo nde that's a fact for me. Four generations have elapsed and uh, I expect to see zinthu zambiri to happen now that four generations have elapsed and ma signs akuonetsa akuluakulu kunena kuti four generations have elapsed anthu ayamba kutuluka mpingo wa seventh day ayamba kutuluka sop ayamba kumutuluka you heard about ryan day eh? ayamba kutuluka the SOP, I we don't believe in your prophet anymore. Let's let's find fault with her. Let's question what she does. Ine ndikungoona kuti zonsezi ndi zipatso zonena kuti ma four generations apanga expire and uthenga ukufuna uyambe kupita ku ma Gentiles. So we need to really be careful ndi moyo wathu wauzimu, be serious ndi uh, zauzimu. Uh, Mulungu akudalitseni mwapaderadera. Amen.